Oh, the one called Uchechi. Oh, the the kidnapping of my husband shipụrụ m ime dị m n'afọ when time come ị ya-agwa anyị ihe mere that nwa and onye tụbara gị ime that nwa i ji wee were speed shipụ ya ndị ara ndị ara fools everywhere I thank all of you. Today, after the prayer of Chukwu na-ahụ anya, I will bring to you the Umuada Biafra laying curse, and I will bring to you uh, too many programs. We have to join uh, Chukwu na-ahụ anya ka o kpere nna ya ekpere na ọ ya nwa bụ egwu ndị ilo. The only man a sabotaged na Kenya, yet in the enemy's camp, his enemies is not uh, is not uh, done yet. Every time they are angry, every time they are in haste, every time they are Hey, Chineke nna mere anyị ebere. Let us go to Ekperechukwu a na-ahụ anya please. I will be right back. ezi onye nwe anyị na chineke nna nke pụrụ ime ihe niile chukwu okike abịama bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya onye ọ bụ naanị ya na-achị onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi onye ọ bụ naanị ya bụ ọkaka ụbọchị niile ka anyị na-etu gị eze ebube dị ngọzi mmalite na ọgwụgwụ ndị gboo wee tuo gị ebighị ebi onye nwe m ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile i wee nara ozi ọma nke gị onwe gị na-ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ nna nke ebere dị ngọzi anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ ofu ụbọchị anyị ga-anwụ maka na olu okwu nsọ gị na-adịrị ma ruo mgbe ebighị ebi n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu ọ bụ ya mere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị anyị wee na-akpọku wee na-arịọ gị na-asị lekwa ude nke anyị na-asụ na akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi onye nwe m na chineke nna nke igwe biko dịka i si wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'ijipt gotu wee wezụga ụmụ gị bụ ndị biafra n'obodo ekwensu bụ zoo nke mmadụ dị ndụ kere anyị wee na-aja gị mma na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele aha nsọ gị wee nye gị nsọpụrụ otuto na ịja mma mgbe niile n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ewezuga gị anyị onwe anyị anaghị efe arụsị ọ bụ ya mere i ji wee na-agọzi nzọm ụkwụ anyị niile ọ bụ ya mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka ọ bụ naanị gị bụ onye anyị na-efe na-akpọ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu anyị wee na-enye gị ofufe na nsọpụrụ na ịja mma na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasị si wee baa ha ọnụ ha wee daa hapụ ikuni ọzọ obodo ekwensu bụ zoo alaakwa n'iyi eze ebube dị ngọzi anyị onwe anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọku aha nsọ gị na-asị na enweghị chi ọzọ ewezuga gị anyị wee na-aja gị mma wee na-eto gị na-asị onye kere ihe niile kere eke mana enweghị onye kere nara otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ma ruo ebighị ka a na-arịọ gị isee

the one they went and hired nwaanyị pant na-awa laiga na otele the one called Uchechi went and hired nne akwụna Chimezie because she is the leader listen to me Uchechi and her boyfriend is the leader Uchechi is the leader of uh, the SDOS

I have said this to Uchechi, not to any other person. It is Uchechi who engineered go close. All these things bụ ọrụ esetere the family of Maazị Nnamdi Kanu. They bought free ticket for Uchechi to go to Sokoto and after them Uchechi turn, I mean uh, Nna Akwụna Chimezie to go to Sokoto free ticket. After them Nna Akwụna Chimezie turn against them. but what they never knew is that the the one who thought that na ya nwere uche the nwaanyị na-arụ akwụna akwụna nke unu na-akpọ uchechi set them up uchechi arrange all this 419 the one that is gallivanting oh uh, abụ m uchechi kanu chineke kpọọ gị ọkụ kpọọ uchechi kanu ọkụ chineke kpọọ gị ọkụ sometimes ishi dị na-awakarịzi m these days m chebe ihe na-eme in this m chebe the kind of sabotage ọ na-awa m ishi but we are here preaching nothing but the undiluted truth anyị nọ ebe a nụnwa na-epreach nothing but the undiluted truth and I will tell you the truth and nothing but the undiluted truth so pay very close attention what is the name of this nwa akwụna again uh, uh, nne akwụna chimezie ụmụada biafra led cause on her she attracted cause as for people who will say oh pray never to attract cause in your life cause adịghịkwa mma mere gaba mekwa ihe ị na-eme nwụọ ị ya na-ezuzugharị ego ị na-akpata o nweghị ihe ị ya eji ya eme since ị chọrọ ibetray anyị ị ya anwụ na betrayal since ị chọrọ ibetray anyị ezinụlọ gị ya adọghasị o nweghị onye ya bụ uru na ezinụlọ gị since ọ bụ sabo bụ ihe dị gị mma n'obi o nweghị onye ya akpata ego rie ihe ọ kpatara na ezinụlọ gị ha niile ya na-ada na problem problem ụmụ ihe niile a bụ okwu ọjọọ and if your doing attract all these curses o nweghị ihe ọ- ọ ga eh? especially ụmụada ụmụada gbagidegoro ọbara ọbara kọọ ha na ihe kwubie okwu a n'isi gị ọ ya bịarịrị na mmezu na eke ọ ya bịa na mmezu n'orie na afọ ya na na nkwọ ahịa naanọ ụbọchị naanọ ndị Igbo ọ ya abịa so I want to play the the program of master prophet all of you listening to Dr. Zo they were among the people

when people are getting the message the congregation of ndị a bụrụ ọnụ that is the sdos hired their woman akwụla called Uchechi I mean Uchechi hired their woman akwụla called Nneakwụna Chimezie to insult and bring Mazi Nnamdi Kanu down.

Ụmụada Biafra laid on Nneakwụna Chimezie and her and her accomplices. Please watch. Ndewo ndị Igbo ekele m ụnụ ekele m ụnụ n'ụbọchị taa. Uh, I made some mistake in, in the beginning. I didn't include my my uh, speaker, so I didn't know that that was the problem. This is the master prophet, young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rofan. Ndị Igbo ya dịrị ụnụ na mma mm, o nwere short vid short voice recording ga-eplay ihe ndị ụmụada ndị Igbo kwuru and aga m a-comment like 5 or 10 minutes and that's it ị ma na ihe anyị nọ wụ summer so achọrọ m ịbịa nnọọ in the heat everywhere is so hot biko ka m play this voice recording because ala efuone ala Igbo efuone

o nwere onye nọ n'akụkụ na-akụrụ ha ogene na-egburu ha ọja onye ọbụla hụrụ ụkwụ mgba madam ahụ ya ebushite onye ahụ bido blackmail ma that person otu madam cancer ji bushitie simon ekpa mgbe simon ekpa hụrụ na hụrụ ihe megene na ha chọrọ i-use ya ha ebidozie kọtọwa simon ekpa mgbe ha hụrụ na nelly ofoegbu in the beginning cancer na nelly ofoegbu na-arụ ọrụ nelly ofoegbu ha ụmụ nwanyị ha wee chọrọ ịtụrụ ya ego ama m ma ha enyere ma enye ha anụkwa mgbe simon ekpa ha chọrọ inye ya ego ama m ma enyere ha ma enye ha ahụkwara m mgbe ee eh, madam heda ha chọrọ inye ya ego ama m ma enyere ha ma enye ha ana m ekwu nke m na-adịghị sure of maka ihe anyị na-eme ihe mmụọ but I'm playing you this voice recording biko gerenụ ya briefly

anyị wụ ụmụada ala igbo bịara wetara gị ozi a anyị ji osisi kpọrọ nkụ ji nke dị ndụ bịa sị biko ka ị hapụrụ anyị onye ndu anyị ma ọ dịghị gị mma ọ dị anyị mma biko ka ị hapụrụ anyị onye ndu ee anyị ji eke na-akpọ na-ekwu ji orio jikwa afọ ji nkwọ bịa sị gị biko

nneka chimezie eji chimezie ụmụada ala igbo na-agwa gị okwu a anyị na-agwa gị okwu a n'ụbọchị taa sị gị nwụrụ nwa nkịta gị n'ahụ were ire gị gụọ eze gị ọnụ ama m ego ole fulani kwụrụ gị ama m ego ole fulani kwụrụ gị ha eji plant ha gị n'ala biafra ama m ego ole politicians kwụrụ gị ama m ego ole Chinasa Nworu kwụrụ gị ka ị bịa mebie aha onye ndu anyị ọwa ịmaghị na a na-akpa nwa agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ a na-akpa nwa agụ aka n'ọdụ ọwa ịmaghị ihe edere na baịbụl okooko hmm. na baịbụl sị touch not my anointing and do my prophet no harm ọ bụ na oyibo ahụ okooko nwaanyị isi bugi bugi gaa na-awụgharị ka nwa nza ịwụrụ gaa n'elu gị awụrụ gaa n'ala achụgharị ndị politicians n'azụ hapụ di gị ezuzugharị onye iberibe gaa gaa lekwuru di gị okooko ka iji otu na-ezuzugharị na kọtụ eche ma mmadụ bịara ma na ihe bịara wụ ka ị na-amonitọgharị mm. ifili na Nnamdi Kanu bụ onye eji egwu egwuregwu iche na my supreme leader bụ onye eji egwu egwuregwu ọwụ supreme leader ọ dịghị abụọ unchangeable abụọ okooko ụmụada ala Igbo sị gị gaa lee di gị o Nneka Chimezie big nose mm.

eke orie afọ na nkwọ ala igbo ga-abọ gị ọbọ nneka ala igbo ga-abọ gị ọbọ n'aha chukwu okike abịama ị gaghị anwụ ọnwụ ọma ebe ị hụrụ ihe ọma sị na ihe ọma adịghị mma nneka ihe ọma agaghị abịa n'ụlọ gị nneka ị gaghị eri uru ihe ọma ikute mmiri ị ga-eṅụ ọ ga-awụfulaha gị nneka chimezie ị hụrụ nnamdi onye m fụtara na tụfuo ihe niile luzuo nne luzuo nna luzuo 28 bodied men and that dog jack ndị abịa eleta ezute anyị ma anyị mbịa dula ke director gị nwee ike chi ụtụtụ mvọ ịfụta gị gbaa gbabatala kọt echela anyị hụrụ mmadụ anyị amaala anyị hụrụ ewu mkpi mkpi nkịta nkịta ka ya nneka chimezie nwụrụ nwa nkịta onye arịara ịhafụrụ di hafụ ụmụ okorobịa ụmụ okorobịa isii na-ezuzugharị a vagabond ọ bụ gị bụ you are a vagabond arụ ke na anya nkwarịrị ya kpara that is uh, anụmanụ arịrị nga erigide oge nwụ nwa aka enwe n'ofe na ọnya ga-ama ya anya ụmụada ala igbo nọ na-agwa gị okwu na-asị gị tutututu ọ bụ otu ọnụ chakọnọ nneka chimezie tutututu ndị nne ndị nne ndị ịgwa gị okwu ụmụada ala igbo ndị ịgwa gị okwu taa sị taa bụ ụbọchị orie ekwekwa nnata o rie gị l'ahụ nneka chimezie ọ ga-ire gị l'ahụ n'ihela ebe that is idufwedegela mvọ nnamdị mvọ mvọ ụkwụ ka e befuru ebefuru mvọ ụkwụ ya enweghị ebe o duru just because le ị nwere adị ndị nji ego ego ole e nyere gị nneka cheta dị ndị ke mbụ la mgbe ndị riri eri ndị ebe ha nọ Nnamdi Kanu ngwara wee sị you eat this money you collect this money but you will not live to enjoy in shame you serve the zoo and come back in shame Nneka onye rere nwanne ya o chela ndị o resịrị nwanne ya nga ịkpọ ya mmadụ onye rere nkịta zụta enwe ihe ntukwu ka nọ n'ụlọ ya Nneka Chimezie nwụrụ nwa nkịta Nneka Chimezie ezi mkpi hmm. nwunye ndị awụsa ọ ndị awụsa rara nne gị n'ebe ugwu fulani ọ bụghị awụsa fulani fulani ọ ha gbara nne gị a mụta gị ndị politishan na-aragharị gị up and down e jidere gị la gọta jide gị na họtel jide gị n'ime ọhịa maka gịnị ego chineke kpọkwa gị ọkụ ọnwụ kpukwue gị ala kụgbukwue gị chukwu oke abịama ya kụgbukwue gị onye nyere ọnụ gị ji kpọtụ nnamdị okwu kanu aha ị wụ onye chineke kpọkwa gị ọkụ ala kụgbukwe gị leke lori afọ ị ga-anwụ ise ị ga-anwụ ise ị ga-anwụ ise afọ ga-anwụ ya end ị gaghị ahụ the end of this year nneka chimezie nụrụ olu ụmụada igbo ị laala ị laala otu a jiri eji ala ị laala ebe ị na-achọghị ịkwanyiri onwe gị ugwu cheta na chineke nyere gị mkpụrụ gị hapụ mkpụrụ gị hapụ di gị na-ezizugharị ihere emegbuo gị ọ na-ewute m na m bụ nwaanyị a na-akọ gị ihe a na-ewute m but ọ gaghị ewutere m n'ihi adịghị m ka gị erespektiri m onwe m i reela onwe gị o nwere nke mere day before yesterday ebe ahịa ọgbọ osisi nwaanyị chị ụmụ asaa hapụ ụmụ ya na-efegharị ka nkịta

ka ha ra unu niile gbara tebụl gburugburu nara ego na-esu onye ndu imi ọ gaghị adịrị unu na mma ala biafra agaghị echi unu unu agaghị adị ndụ rie ego ahụ anyị nwa bụ ụmụada ala igbo na-asị na ọ gaghị adịrị unu na mma unu agaghị ahụ ala biafra ka ha ra na unu kwụrụ bụrụ anyị mana unu bụ ndị na-agbara Fulani boy ọ gaghị adịrị unu na mma ụmụ ada Biafra sị na ọ ga-adịrị unu otu ahụ ruokwe ụbọchị niile n'ime ndụ unu ma generation unu niile otu a na ọ ga-adị n'aha Chukwu oke abịama Nneka Chimezie
hmm. Nneka Chimezie adịghị m chọrọ ịjụ mkpi hmm. Nneka onye siri gị nyụọla ọbụla ala

otu onye ọ gaghị ericha ya but otu onye shiela ọha ọ gaghị iju anyị ọ gaghị iju ụmụada ala Biafra ya mere mmadụ agwa gị Nneka sị gị gbara ọgwụ gị ṅụọ Nneka adịghị m ịchọ ịgwa gị okwu n'ihi na ebe nwaanyị

otu i lere Nnamdị Kanụ sị na o nwe ihe ị hụrụ aja ala ga-efeba gị n'anya Amadioha nọ n'ala igbo niile ga-achụwa gị n'eke nwa ọnụ niile nọ n'ala igbo niile ọ bụrụ na Nnamdị pụtara sị ka ọ bịara ụmụnne ya ya dịrịla ya na mma but ọ wụrụ na ọ bịara sị ka ọ zụọ onye ukwu zụọ onye nta gị si mmadụ na ị ga-abịa imetọshi asị m ah, ya nwere aha gị nwekwa mmetọ ọ ga-adịrị gị mma na eke ọ ga-adịrị gị mma na orie ọ ga-adịrị gị mma na afọ ọ ga-adịrị gị mma na nkwọ asị m onye sị ọ sị ihe ọma mere anyị asị m Nnamdị Kanụ ụkwụ o jiri banye ebe ahụ ụkwụ ọ ga-eji alọ ga-aka mma ị ga-anụ ya na akụkọ ọ ga-eme gị n'anya Ọ- n'aha ndị- n'aha ndị ichie na ndị egede kpọrọ anyị oku Ee, agbachila ọ ga-eme ya n'azụ
Ngwa, o mewo ya Nnamdị Kanụ emewo ya okwu Biafra rara ndị ọzọ ahụ Nnamdị abịa kwuonụ ya onye hụrụ Nnamdị ya sị ya o meela ọ wụ otu ọ dị ya gazie onye hụrụ Nnamdị onye hụrụ Nnamdị sị na ọ dị ihe ọ hụrụ ije aja ala febakwa ya n'anya onye hụrụ Nnamdị sị natara Nnamdị a ga-eji ihe ala ọ sị m

hei oloololo ele ụdịrị ego mmadụ nwere ike ịnara ebuo ya ụdịrị curse a na-asochi hụkwa ụdịrị curse at a time anya mmiri bido gbaba m n'anya mgbe a addịrị generation akpata oyi wụba m amụrụ m ụmụ curse a dị too heavy ọ dị too heavy ọma akwa asa ahụ mara onwe ya ahụ ọma akwa asa ahụ ya mara onwe ya gị nwa na onwe gị bụ bụ adaka sị na ị bịara ibutere ezinụlọ gị mkpọrọkọ ọnụ burukwe na nwere asị m burukwe na nwere ụnụ ma ihe anyị na-eme n'ije a bụ ihe mmụọ ihe mmụọ ọ ihe anyị na-eme n'ije n'ụwa ije biafra bụ ihe mmụọ ije biafra ije ala biafra ọ ihe mmụọ ka ọ na-anụ ka mmadụ si wee bute curse ị hụkwa ụdịrị curse a na-asụ ebe a hei ma onwe m ya adịkwa nke m na mma adị ma ya ma ndị kpọtara ya ọ ma ndịrị ha mma na eke ọ ma ndịrị ha mma na orie ọ ma ndịrị ha mma na afọ ọ ma ndịrị ha mma na nkwọ nwaanyị mechiri ekpere enunwa tụrụ ogu nwaanyị mechiri ekpere enunwa ya nwa bụ nke ji ogu wee kpee ekpere ọ sị o lekwa ihe a na-akpọ mmadụ ịtụ ogu na ọ bụrụ na maazị Nnamdi Kanu bịara iri anyị bịa imetọba anyị ya adịkwarana ya na mma mana ọ bụrụ na ọ bịara ịzọpụta anyị na-akọtọ ya ya adịkwarana gị na mma onye mechiri ekpere enunwa ji ogu wee bịa and ụmụada niile kwuru okwu ebe enunwa okwu ngwa gị na ka kọsụ n'ala ibe ya elu. Onye na-ahụbe ebe ụmụada mere ihe amaghị ihe na-eme. A na-ekwu ya ole a ya sị hee ọkwa ihe a na-epetọ mana ekpekwena ekpere ka e kwubie okwu n'isi gị ụmụada bụ the highest court n'Igbo land ama m ma unu nwere idea the highest court n'Igbo land bụ ụmụada ụmụada nọ na case ụmụnna anaghị anọ on the case ị nwere idea ụmụada ma mbịa kpechaa ikpe nnọọ i buru ya gaa ụmụnna in fact onye ọbụla nọrọ chairman of ụmụnna ya-asị gị onye kpere ikpe ụmụada ha ebigo n'ikpe ọ ihe ị ya-anụ onye kpere ikpe ụmụada ha ebigo n'ikpe o nweekwa ebe ọ nọ ala igbo ụmụada na-anọcha na case anọgharịa ọ ya nwa mere before i burugo ụmụada ha ya asị gị bugara ụmụnna i burukwa gaa ọzọ ha jụọ gị family ọ dịkwa aware i burukwa gaa ọzọ ha asị gị gaanụ ga kpezienụ n'onwe ụnụ i bukwa gaa ọzọ a sị gị bupụrụ ụmụnna ha kpee before ụmụada buru case ha anaakwa anọkata mabata na case o nwee ka ọ dị na village ọbụla ị gaghị anọkata ụmụnna ekpebe case ụmụnna bụ the lowest court second to the last court enwere ị gaa na ụmụnna ụmụnna jụọ gị ezinụlọ okpeena kee ihe unu kwubiri na ngwuru unu onye dị ọ na-abụ nke nnukwu na ngwuru unu kee ihe o kwuru unu okpeena ya ee ọya ebe unu ekpeena ya o nyie unu ọya na ka anyị tinye ya ọnụ ụmụnna tinye ya ọnụ ụmụnna kpee ha ekpeteghị ihe ha kpere ga-eju gị afọ ka m kọọrọ unu ihe mere n'obodo anyị because I am always a living witness there is a man a ma the man dị ka onye nọ n'otu in fact ọ bụghị the man n'onwe ya made a confession olochie I mean mgbe ndị ekpere bịara asị na o ji ụmụ ya atụ ụtụ of which one of the one o ji wee tụ ụtụ mgbe ahụ bụ Onyemaechi anyị na ya gwuchara mmiri the day ọ nwụrụ the day e ji wee tụ ụtụ mụnwa na senior brother m mụ na ya chụrụ mmiri anyị na ya nọ na-egwu mmiri anyị ama na ihe anyị na ya na-egwu mmiri bụ chaff na ewerego the guy n'ozu egwucha mmiri anyị laba that day ka anyị si village ala ọnịcha anyị na-ala anyị alarụzie ọnịcha na mgbede ndị nke batara ndị nke batara n'abalị wee na-agwazi anyị na ụkụta azụ anyị na-akụ ama m ma anyị ojina ọkpa ruo ebe anyị na-aba moto asị akwa tiwa gịnị na-eme onye na anyị na-ebu mmiri wee bata before maka agara m iyi gaga saa ahụ dara ka o bu mmiri nke e wee bata ọ dara anyị amaghị anyị laba o wee ghọọ ọnwụ mgbe ndị ekpere bịara sị na o jirina ụmụ ya how many ụmụ ya tụ ụtụ the last one ọ chọrọ iji atụ ụtụ bụ nwa ya nke nke o jiri obere ihe tọtụ m nke ahụ bụ ebe ọ nọzi ewee jide na m ma agwa unu this man nwere immense power like this ụmụada abịakwa ụmụada agadadị na case ya ụmụada o nwedị ụmụnna gara na case ya ndị ekpere mgbe confession niile ahụ ụmụ ya na-alụ ya n'aka egbum gbum gbum ọ bụrụkwa na o mere ọ na-eme o ka m gwakwa unu nke bụ eziokwu ihe ọ tọgoro bụ ọ tụọ na tụọgharị Mana eji m okwu a bịa oru ka nshi. Ihe m ji maka ya agwa ụnụ bụ ụmụada pụta na ihe gbaba ọsọ. Ọsọkwa ya bụrụ na ọ ngịnwa bụdị onye isi na otu nzuzo ụmụada pụta gị na ọsọ na-eme maka ha ya edisgrace gị. ọgwụ ọgwụ niile ị nwere erughị ebe ụmụada nọ ọ ihe mmụọ ala nyere ha ha chịrị n'aka orughị ebe ụmụada nọ ha kwubie okwu ọ ya eso gị nwoke a niile kpara ihe a mkpamkpa ụmụada agakwukwa ya o ihe meziri ụmụada ji wee gakwu ya bụ o nwere nwaanyị di ya furu efu Di ya nọkatara fuo for many years onweghị onye hụrụ di ya. Nga o bi ka o were ọmụ ọkpụkpa ga tụchie nga aha wee sị na ọ nga aha ya nyere di nwaanyị aha ala aha ka o wee biri na ya o nyere di nwaanyị ala aha ka o biri mana na nke nwoke fuziri na ya ọ ya eweghara ala. Nwaanyị wee sị na ya ọ bịara ije di alụọ ya nganụ di ya rụọ ụlọ nganụ nwee mgbe ya o ji wee nụ na o nyere inyere ya o for many years ihe na-aga to 40 years ka ọ na-achụ almost 50 years ị bịa bịa weghara ala o wee ghọzie ugbu a ka ị na-abịa ewere ala ekpeenanụ kpee n'ime ụlọ ụlọ ụmụnna kpee dido ụmụnna gara akpọ ya ya pụta ya agbachi ụmụnna nkịtị okweda atọpụrụ akpọ ya ihe niile akpọ gbara ketekete kpọọ kpọọ ụmụnna na-eze n'ihi onweghị onye chọrọ ịnwụ akpọọ ya sị ya ya pụta kotokoto kpọọ kpọọ o kweha apụta ya afụ idigiri maka o ji ọ nọnụ n'elu nọrọ na ihe a ọ ma case ọ ma eme case ọ ma court ma ọ ma nke a ụmụnna laba nwaanyị wee burunu nwaanyị wee burunu bupụrụ ụmụada ụmụada ajụọ ya ụmụnna okpeena asị na ụmụnna agaana Ugboro ole o kweghị aza ụmụnna asị ya okee sisi ga aga zie na ụmụada asị ya ya kwụpụ ọkpụkpa a ọ tụpụha ọnụ ụmụada zikwa ozi zienụ ya na ụmụada asị kwụpụ ọkpụkpa a ọ tụpụha ọnụ ya filinanụ na ụmụada na-asọ ya asọ dịdo ụmụada bịara ya gaa n'ime chamber o nwere n'ime chamber ebe ọ na-eti glass ọ na-anọdị ọdụ n'ime chamber ebe a ka ọ bara ụmụada abaa nga chere ha na chere ha na ọgwụ wee pịapụ ya my god okenye ka ọ okenye na-atọkpọ ọkpọ na-ese na-apịa sị ya ya jiri aka gị gaa nga ga kepụsie ihe i kechiri ya jiri aka ma baa nga ọ ma kọtị m eru n'ụmụada ọ ma um, IG eru n'ụmụada ọ ma Supreme eru n'ụmụada ya gaa nga sepụsie ụmụada nye shovel ọya o nwee ihe ọbụla i libere nga na ọya na-abọ bọrọ ihe nye m tupu anyị kwuo okwu ya were shovel gaga bọkọrọ ụmụ ihe o dobere nga a ụmụada wee duo ya n'iyi laba nwaanyị banye n'ụlọ nwaanyị bi n'ụlọ a ruo taa nwaanyị bi n'ụlọ a kamgbe aha nnu ya ike gị rụọ e ketara elu e kete ala gị rụọ ndị na-asọ ya anya asọdebe na ụmụada merụrụ emerụ final abịakwa m this very program ịbịa nọte aka ihe m na-agwa gị bụ the power in ụmụada ana m etiikwe ọnụ na ndị nne m ha ụmụada birikwe na mụnwa bụ nwa na-etinye ọnụ ee maka ọnụ nwata bụ ọnụ mmụọ ee ndị nne anyị ha ekwuona ka m kwuo as nwa maka ọnụ nwata bụ ọnụ mmụọ nga ọbụla nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya anọghị nna ya ya anọ ebe ahụ ana m asụ ka ụmụada be anyị kwuru ka o rere na eke ka o rere na orie ka o rere na afọ ka o rere na nkwọ ahịa na anọ ụbọ na anọ ndị igbo chụvanụ ha chụvanụ ma ndị dịịrị ha ma ndị niile dịịrị ha dupụtara ha n'ije chụọnụ ha ma dọkpụta ha n'ọha ha fọ otu anyị ama nkwe ha fọ otu anyị ama nkwe tiinụ ala ọgba aghara n'isi ha tiinụ udo adịghị n'isi ha ha kọva mgbamgba ha kọva ara ha kọ eribe akọ eri mmemme ha ọnụ mmechi isi ha were onwe ha kọva asịrị kọchie onwe ha na asịrị ha anyị ya anọ nganụ wee mara ka ha si wee jee laa mara ka ha si wee lie ma bọọ ebe a ka anyị ya anọ ha abịakwa abịa bịa kọrọ anyị ka m kwuru ka ụmụada kwuru ka m na-eti ana m eti ọ bụghị na m ọ bụghị na m na-erulu over nke ụmụada mana ana m eti dịka nwa eku n'aka maka ọnụ nwata bụ ọnụ mmụọ m wee na-asị na ọ ya-adị ire na eke na ọ ya-adị ire na orie ọ ya-adị ire na afọ ọ ya-adị ire na nkwọ ahịa na anọ ụbọ na anọ ndị igbo ise ise ise ya gazienụ
ndị igbo ekelene m ụnụ ajọsụrụ m hapụ achọ m ime interrupt ihe a ka ụnụ gechaa ya achọ m ime interrupt achọ m ka ụnụ gechaa ya but o nwere something ụnụ na-anụghị nga ahụ ekelene m ụmụ nwaanyị ada igbo ka ha pụtara nyụkọọ mmamịrị ya agba ụfụfụ hụ ihe ọjọọ sị na ihe ọjọọ but o nwere one thing he ha na-apoint out oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ama na ọ fụrụ ife ogiri nọ n'ime ngịga elee ihe a ga-eji na-agba ukwu ose okirikiri na-agba ukwu ose okirikiri ndị nna anyị ndị nwanyị anyị ndị ụmụnne anyị ụmụada ekelene m ụnụ ụnụ emeene but ọ fọtụkwara ụnụ agbala ukwu ose okirikiri kamgbe 5 years kanunta sị m akpọkwala nwaanyị aha akpọkwala nwaanyị aha akpọkwala nwaanyị aha m na-ege ntị na-eje but o si etiene na this efulefu ebupụtala onwe ya gidigbam kparịa nne nnamdi kanu kparịa nna ya kparịa enyi m nwoke kanunta kparịa ụmụnne ya kparịakwa supreme commander of the indigenous people of biafra were latitude nye nwaanyị isi punk sị ya fama nnamdi nnamdi ezebuiro ya fama ya arịrị n'ọnụ maka ihi allegedly asịghịkwa m na ama m na eziokwu according to na ha sị na mmụọ sị na nwokara na nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebuiro, Supreme Commander maka na ọ tụmara nwaanyị ime ọ ihe mere that efulefu madam cancer ji jee tu nwaanyị ishi punk ka ọ na ya kpee na ya gbajie ya olu pushupụta ya nwaanyị a tụtụrụ Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebuiro onye ndu Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra tụtụrụ ya tụkasịa ya na social media ashịrị ihe nwaanyị efulefu ahụ ishi cancer nke ya na nwaanyị ishi pọnkọ nọ nga e ji strengthen chika edoziem strengthen ndị otu chika edoziem na-achọghị ịkpọ aha strengthen ikenga ikenga a shị thunder gbagbuo nne nnamdi ezebuiro nnamdi kanu onye ndu supreme commander of the indigenous people of biafra na thunder gbagbuo nne ha na ezinụlọ nnamdi kanu wụ ebe ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị ibe fa na-arụ onwe fa aka n'ike that useless woman nụchara ihe ndị na-akpọ ikenga maazị ikenga apụkwala na ipob that useless bastard nụrụ ya mgbe a sị ọtụ na ọtụ gbawa nne nnamdi ezebuiro na ọtụ gbawa nne kanunta na ọtụ gbawa nne emmanuel na ọtụ gbawa nne nnenna na ọtụ gbawa nne divine mother that useless efulefu nwaanyị ahụ nụrụ ya ya sị maazị biafran child o setiene na dos ewepụtala akwụkwọ na ha achụọna nnamdi ezebuiro na ha asackịana nnamdi ezebuiro na ha achụpụla nnamdi kanu na ha achụpụla onye ndu na ha achụpụla supreme commander that useless woman apụtadị rebuke ha ọ dị mma a hụcha nwaanyị nwaanyị mapụ akwa enwezi ihe a na-eche eche madam cancer amapụla akwa enwezi ihe a na-eche eche ihe m na-eche na-awụ ka ọ pụta ọzọ bịa meghe ọnụ nshi ya na radio biafra so onye a justụrụ kpọta england na-erube 15 years e shi nigeria kpọta ya england a mụghị ya na england a just kpọbata ya na england ya na-asụ asụ karịa ndị a mụrụ na england anyonyonyonyonyo i am a life transformative coach i'm a life transformative ị wụ life transformative coach nnamdi kanu nnamdi ezebuiro could not have a rest in his home ya na-amagharị ka oke ọkpa Nnamdi Ezebiro anọghị n'ụlọ ya tọrọ ọjị ya na-amagharị ka oke nkịta daga ya ama n'ọnya ị wụ life transformative coach ị transformlihu Nnamdi Kanu ị transformlihu Nnamdi Ezebiro ị transformlihu supreme commander ị transformlihu onye ndu daga ya ama n'ọnya gị na-apụta na-agwa anyị na ị wụ life transformative coach
Unu anụnanụ ya, ntị m aka nke unu. Ah, oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ama na azụ nọ na ngịga. Ana m agwa unu na Maazị Nnamdi Kanu enwenwu rest of mind not for even a day. Mgbe ọbụla a na-akpọ ya tai, mgbe ọbụla a na-adọrọ ya e, e, for what, mgbe ọbụla Nwaanyị na-akpụ ya taị. Ya bụ this very useless woman unu na-akpọ Uchechi Kanu. Uchechi Kanu bụ a cancer. A cancer. And uh, the spirit of Biafra will visit Uchechi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu, because of this very useless woman, went to Kenya to live ka o nwee rest of mind because of this very useless woman. Agwara m unu na e wetere ya contract o kweghị ka maazị Nnamdi Kanu ṅụrụ mmiri tọba iko for once. mgbe ọbụla Maazị Nnamdi Kanu ọ nọ na problem from one problem to the other a ga-akpọ ya taa ya eme ya nke a n'ime ụlọ today ha na-amagharị ọ ka mma ole a mmụọ ala Biafra shie disgrace ha but we'll disgrace them better long live the people of Biafra share this very program and hit the like button please